Lucy Kadzongwe yemwe ali ku Crossroads mu mzinda wa Lilongwe kuti atifotokozere kuti a Lucy chachitika ndi chani mmawa wa tsiku la lero kuti anthu abe Sameer Sacranie. chabwino nzanga steve ndikuthokozeni kwambiri chifukwa chondipatsa nthawi ngati imeneyi Uh, Sameer Sacranie amene anabwera ndithu ku ntchito mmene amapangira nthawi zonse pa galimoto yawo atafika pamalo awo pamene amapanga paki anafika ndithu ndiye pafupi ndi pamalo amene amaimika galimotowo palinso ofisi ina imene ili ya hotel imeneyi ya crossroads anatsika kuti adzikalowa mmenemo panabwera Fortuner ndiye mtundu wa Fortuner imene inadzayima ku- kumbuyo iwo sinanga munthu oti akuyang'ana kutsogolo anthu aja anabwera ndikuwanyamula ndikuwakweza mgalimoto muja kwa amene anaona zimene zikuchitika akunena kuti mgalimotomo munali anthu atatu koma anatsika awiri foti waja samaona Akamanena anyamatawo akunena kuti ndi munthu wamphamvu kwambiri amene wapita ndithu mwina akuphupha akulimbana nawo akumenyanamenyana nawo koma anakwanitsa kuwanyamula ndikuwaponya mgalimoto ndikunyamuka akupita mnyamata amene amaona zikuchitikayo anakuwa mm. atakuwa pameneno panazapezeka kuti anyamata aja ayamba kuomba mfuti koma galimoto ija inali kutuluka pa chipata chochokera kuno ku crossroads munjira momwemo akuyenda agwetsa foni imene ndi ya a Sacranie imene mwina imene tiona kuti mwina iso ikanakhala chinthu china chimodzi chokathandiza mwina kuwapangira trace kumene mwina awatengera amenewa Ah, amene mnyamata amene anaona zimene zikuchitika ndogwira ntchito pa hotela yomweyi ya crossroads kapena ndongodutsa ameneyi ndogwira pompa Steve chifukwa akunena kuti wakhala akuwadikirira abwanawo ataona aima anatuluka nkukayima pakhomo kuti abwana aja abwera ndikambirane nawo za ntchito ali mprocess kenako angodabwa kuti anthu atulukira kumbuyo kwawo ndikuanyamula ndi amene amathamanga ndithu kumaithamangira galimotoyo mpamene nofoti zimatani zimalira zimene zi- pamalo pano ota yes pitiriza zimenezi zachitika nthawi zanji ah, tsiku la lero zachitika cha mma 10 momwemu chakummawa komwe kuno anali okha mgalimotoyi kapena analinso ndi azinzawo iwowa Iwowa anali okha, koma pakadali panopa kwatuluka ndithu gulu la anthu a mtundu wa Chimwenye amene adzadza ndithu pa Crossroads panja pano kudikirira mwina kuti amve zotsatira. Komanso ena atengana ndi apolisi aja amene savala uniform a CID anyamukanso posachedwa pomwepa kuloku atenga- atengana mmagalimoto osiyanasiyana ndi kuyamba kusaka ndithu akulu amenewa. wabedwa ndi achimwenye anzake kapena amene amutengawo ndi anthu akuda ndipo analipo angati omwe anaonedwa kuti akulimbana nawo kuti akweze mgalimoto ya imeneyi
watengedwa ndi anthu achikuda amtundu ndithu wachikuda ati analipo anthu atatu amene anatsika mgalimoto imeneyo ndiye amati driver ndi anthu ena awiri amene anatsika mgalimoto imeneyi ya Fortuner anali ndi zida zina zilizonse anthu amene amene ama- amagwira amenewa Samir Sacranie ndithu Mm.
anali ndi mfuti onse amanyamula mfuti zonse zimagwira ntchito kumadzagwiritsidwa ntchito pameneno anyamata amakuwa kuti bwana awatenga pameneno pamatuluka pamalirano mfuti koma nthawi imeneyo galimoto yanyamuka foni kenako nkudzaigwetsa pansi
Ah, awomberapo wina aliyense kapena alipo Palibe ovulala amene pamene wavulazidwa amatengedwa pamenepa
palibe amene wavulazidwa Mm. koma mwina ndipereke mpata kwa mneneri wa polisi ya lilongwe amene ndi a hastings chigalu amene ali pompano timve kuti mwina atolera zotani komanso Yes. ngati apolisi Ah. mwina akuchita chani mwina nditakhalako ndi amenewa kuti timve zambiri kuchokera ndithu Tacheza- kwa achigalu ta- ta- amenewa tacheza nawo tili pompa amalawi akumva kuti adziwe zenizeni za nkhani imeneyi chabwino achigalu ah, takumana pano pa crossroads mwina chimene chakupezeketsani pano ndi chiyani ya ndi zakuti cha kummawa kuno cha ma 11 o'clock ah, ndione kuti mwini wake wa crossroads hotel kunoko ku lilongwe samir sacranie watengedwa ndi anthu mokakamizidwa anthu amene sakudziwika kuti ndi ndani ya koma ife ndithu ngati apolisi tili pakalikiliki ah, ma agencies athu onse ah, mbali zonse zimene timagwiritsa ntchito kuti tiyambe kusakasaka information ah, zili pa ground pakadali pano ndipo anthu amva zoona zenizeni ah, zambiri kuti kwenikweni anthu amenewa ndi ndani komanso ngati pali zifukwa zifukwa zake nzotani koma chimene anthu akhoza kudziwa panopo chimene ndingatsimikize ngati lilongwe polisi nchakuti ndizoonadi kuti kummawa kunoko mwini wake wa crossroads hotel samir sacranie wapangidwa abduct mu chingerezi ah, kuchichewa kuti watengedwa mokakamizika ndi anthu amene sakudziwika ndithu ndipo pakadali pano ndithu ah, tikusakasaka pamene amene ndimafika pano ndaona ndithu anthu ena mtundu wachimwenye kuphatikizaso ena apolisi amene sanavale uniform akuchoka pamalo pano ulendo umenewu uja ndi wa kuti ya pamene ife apolisi tikugwira ntchito kuthekanso kuti iwonso ali ndi maganizonso ena kuti mwina nkutheka kuti anthu alowera kutiko Ah, nthawi zambiri zinthu zikachitika izizi ah, udindo mwina osakasaka anthu kapena ofuna kuonesa kuti kodi chachitika ndi chani nthawi zambiri ah, nzika zimenenso zili ndi udindo sizimasiya udindo umenewo kwa apolisi okha Ah, ife nthawi zonse apolisi panga mbali yathu iwonso ndithu magulu ena osiyanasiyana amaonanso kuti nkofunikira kuti sikuti achite kuuzidwa koma paokhanso akhoza kuona kuti mwina akhoza kupanga njira zotani chifukwa ngati ah, ya- achoka pa galimoto anthu amene aba ah, munthu amene tikunenayi nkutheka kuti ena akhoza kupeza kuti galimoto ayiona kuti kulowera kuti kuthekanso ena pomayendeyenda akhoza kupeza kuti mwina akuona ma traces zimenenso angakhale ndi information yotithandizanso ife ngati apolisi kuti mwina ah, izizi ah, ntchito imene itheke mwansanga ndiye anthu amene mwaona kuchokachoka pano ndithu iwonso mwa kuthekera kwawo ah, mwa kufuna kwawo akuyesetsanso kuti apeze njira zimene zikhoza kutithandiziranso ngati ifenso apolisi kuti amene atengedwawa apezeke e mwina malo ngati ano sangalephere kukhala ndi makanema a chitetezo Ah, sitikudziwa kuti papezekako mwayi mwina nkuona kuti chachitika ndi chani chachikulu nchonena kuti malo ngati ano pamapezekadi makamera koma zimenezi sitinganene kuti zili pati kapena makamera agwiritsidwa ntchito kapena atengako information izo sitinganene ndi nkhani imene timayidziwa tokha kuseliko ah, pokhapokha kafukufuku titamaliza ah, tapeza ndithu tsinde lenileni komanso muzu ah, wa nkhani imeneyi pomwe tikhoza kubwera ndi ma details enieni ku mtundu wa Malawi kuwauza kuti kodi ah, kodi mwina makamera adatenga chani kapena zimene tapeza pankhani imeneyi chifukwa chachikulu nchakuti kaya ndi makamera kaya ndi anthu angoona kapena ndi chani koma chachikulu nchakuti ah, munthu amene wapangidwa abduct yu ifeyo ndithu pa nthawi yochepetsetsa tikwanise kuti timupeze komanso ali bwinobwino funika bwino zonse Lucy mwina a Chigalu asanapite Lucy ndimafuna ndifunse kuti kodi Lucy unali ndifunso kuti wafunsa yes Chigalu yes ndimafuna ndifunse kunena kuti kodi Aka ndi koyamba kuchitika zimenezi mu mzinda wa Lilongwe kapena zimachitikachitika? ya nkhani yachitetezo munomo mu Lilongwe ndi nkhani yonena kuti ili bwino kwambiri Ah, ndipo aMalawi ndi mboni kuti mtauni inoyo ya Lilongwe mu mzinda unowo ndithu chitetezo chimakhala chokhwima ndipo nkhani izizi ngati munomo mu mzinda wa Lilongwe sizimachitikachitika ayi mwina tikhoza kunena kuti mwina kaya pa zaka folo mwina akhoza kukhala kamodzi ah, kuchitika koma sizimachitikachitika ndiye sitinganene zambiri chifukwa ah, zinthu zotere zikamachitika pamakhalanso zina zimene zapangitsa kuti mwina zichitike ndiye ah, tikamaliza kafukufuku wathu tikafika ah, kumapeto kwenikweni kuti tapeza chani pamenenso tikhoza kuomba mkota kuti ah, aMalawi adzadziwe zona zenizene kuti kodi zimenezi zachitika chifukwa chani chifukwa zimenezo zimenenso zizapereka chithunzithunzi chenicheni kodi nkhani imeneyi kodi yokhudzana ndi nkhani yachitetezo kodi yokhudzana ndi nkhani ya mtundu wanji chifukwa izi zikamachitika pamakhala zambiri zimene ndithu zimakhala kuti zokhudzanapo ndiye chachikulu panopo tikhoza kungonena kuti ife ngati apolisi panopo cholinga chathu nchonena kuti tigwire ntchito ndithu ah, usana ndi usiku ah, komanso mothandizidwa ndi ena alonse amene angatithandizewo kuti amene apangidwa abductiwa atengedwa mokakamizidwawa apezeke komanso ali bwinobwino Ah, tikawoloka mtunda umenewu kwinako nkumene tikhoza kumayankha mafunso ena komanso kupereka chithunzithunzi chenicheni chonena kuti kodi nkhani yachitetezo mu Lilongwe muno ili bwanji potengera ndi zimene tingapeze kumapeto kwa nkhani yonseyi koma aMalawi asaope asakhale ndi mantha aMalawi asaope ayi asakhale ndi mantha yayi zonse zili bwinobwino ifeyo ndithu timatumikira chifukwa chakenso izi zitangochitika ah, munaona ndithu amene inu munafikirapo ah, mofulumira munaona kuti panali paliponse panali apolisi ndithu amu uniform osavala uniform apagalimoto oyenda pansi izi zimene zimaonesa kuti chitetezo chili bwino ah, kuti tinathamangira mu nthawi yake ndipo anthu asachite mantha ndipo zikachitika kumapeto ah, nkumenenso amalawi akhoza kuona kuti kodi tichite mantha kapena tisachite mantha muja ndaneneramu kuti zinthu zikamachitika zoterezi pamakhala kuti pali zingapo zimene zikuta ndipo zikutsamirapo koma ifeyo ngati tu apolisi amuno mu mzinda wa lilongwe ndithu ah, ndicholinga chathu kuwatumikira anthu kuti iwo akamakhala kumapanga mabizinesi awo kumapanga chilichonse muno mu mzinda wa lilongwe azigwira ndithu ali ndi mtima odekha kuona kuti polisi yawo iwayang'anire pofuna kuti iwo ali safe ah, ndi zimene ifeyo ngati lilongwe polisi tikufunitsitsa kuti ah, tione zomwe zikuchitika chabwino
steve uli nalonso funso lina ngati ayi ndibe funso lina lililonse ah, mwina ndikhoza kupitiriza ndi iwe luse chabwino Ah, mwina utawafotokozera anthu kuti kodi crossroads hotel ili mbali iti ya lilongwe ndipo pafupipo pali chani ndipo misewu yake imalumikiza ndi amadera ati ndi ati
chabwino steve uh, kulilongwe kuno ndiye kuti crossroads ili pa roundabout imene imalumikiza msewu wa mchinji komanso umakhala ukulowera ku 18 komanso mbali ina kumalowera mzimba street mpomwenso msewu umene angoutsegulira chakumene uja ndiye ili ngati pakatikati inazunguliridwa ndithu ndi sitolo zingapo uh, ku hotelo imeneyi pali sitolo ndithu pali mall imene inamangidwa yokhudzana ndi crossroads tikayang'ana mbali ina kuli 711 kwinako kuli city mall plus ma mall ena ndiye ili kuseri ndithu kwa anzathu amene amatsatira mpira ndi njira imene timadutsa tikamapita ku civo stadium ndoti ili kuseri kwa civo stadium ndiye kwa amene mwina akukudziwa ku lilongwe titha kunena kuti ili mbali imeneyi imene ili mbali ya ku area 9 mu mzinda wa lilongwe pa chipata chimene timakhota kumalowera msewu wa mchinji pano chithunzithunzi ndi chotani ah, mwina pa hotel imeneyi mwina anthu akukamba zotani nkhope zawo ndi zotani komanso pafika anthu otani Ah, kufika pano pa steve titha kunena kuti chiwerengero cha apolisi tsopano chikukwererakwerera chifukwa panakhala ngati ka congestion ndithu anthu amakanika kudutsa ndiye tikuona kuti galimoto za apolisi zafika tikuonanso ndithu mkulu wa apolisi ndithu wafika ndithu mmodzi mwa makomishonala afikanso kuno ndi cholinga choti athe kumva ndi kuona kwa pakadali pano tikuona kuti chitetezo kumalo kuno ndi chambiri ndi chokhwima anthu atuluka ndithu msitolo ena atuluka mmabanki ena atuluka kuti ayima panja ndi kuona tikakamba mwina za mudi ya anthu ambiri makamaka amene ndinenoti ambiri ndi a- a- a mtundu wachimwenye amene ambiri ndithu ndi amene ayima pa chipata cholowera mu hotela imeneyi iwowa a angokhala akungocheza nkhani zawo komabe akuoneka kuti ndi anthu okhudzika ndi amantha pa zimene zachitika anthu amene amalowa ali mu ofesi imene amafuna akalowemo a samir pa nthawi imene anafika kunoko nawonso akuti amene ndi amene ali ndi mantha kwambiri chifukwa koma munthu anyamatayo akamafotokoza amene amaona zonsezi zikuchitika akuoneka kuti ndithu ndipo ali ndi mantha aakulu kwambiri ndithu pamene ndikunena pano ndimakamba zoti kwafika komishonara kwabweranso abwana enanso kuchokeranso ku polisi komweku amene ndikhulupirira kuti ndithu ndi mkulu wa polisi ya lilongwe panopa ndithu ndinene kuti pali gulu lochuluka ndithu chitetezo ndi chochuluka kwambiri amayendera galimoto ya mtundu wanji ah, yomwe amayendera amenewa a samir sakrani a samir sakrani amayendera lexus lx 450d imene nambala yake anayilemba crossroads 2 crossroads wolemba x roads 2 pamenepo pamene pali galimoto imene ndi pomwe a- abera atengera pomwe anapanga paki galimoto imeneyi ndi pomwe atengera iwowa atangosiya mwina milingo yochepa mwina mamita osaposera 10 kuchoka pamene anayimika galimoto pali iwo amayenda kuti akalowe mu ofesi ndi pamene awagwira ndithu ndi mulingo osaposera mamita 10 mu zithunzimo mukuoneka kuti galimoto yapangidwa paki malo ena so pamenepo ndi pomwe anapanga paki iwowa Eh, anapanga paki pamenepo zangovuta uyo anakhala video call ndikanakhala ndikuyenda ndikukuonetsani kuti ndiyotani koma kuchokera pamene anapanga paki galimoto ndikumalowera chakumanzere kuli masitepe
kumasitepeko ndi mbali ina kumeko ndi kumanja koma kumanzere kumenekoko ndi woti mwina ndi mtunda osaposera ndithu 5 meters kuchokera ndithu pamene anawagwira akulu amenewa Ah, chabwino ah, ti talekeza kaye pomwepa pa nthawi ino kuti mwina mukapeza zinanso tikhale tikuwauza malawi ah, kuti nkhani imeneyi yomwe yachitika ah, ku lilongwe chakum'mawako
ndathokoza kwambiri steve ifeyo tili pano kukupatsani ma updates ndikhulupirira kuti mwina masanawa mukhale ndi munthu wina mzanga amene akhale kupitiriza kukupatsani zimenezi koma pakadali pano mwina titha kusiyira pamenepa zikomo kwambiri ah, lucy ah, kadzongwe ameneyo ndi lucy uh, kadzongwe amene amatifotokozera nkhani yomwe yachitika kummawa kwa tsiku la lero lachisanu uh, pomwe a samir sakrani omwe ndi mwini wake wa malo ogona alendo a hotel ya crossroads hotel uh, yomwenso ili mu mzinda wa lilongwe komanso ku blantyre kunonso kulinso crossroads hotel koma tikukamba crossroads hotel ya mu mzinda wa lilongwe amenewa uh, abedwa ndi anthu ena A, achifwamba a kummawa kwa lero atafika pa malo awo amene ogwirira ntchito, atangotsika galimoto, atifotokozera kuti anthu ena anatuluka ndi mifuti ndikuwatenga mowakakamiza, kuwakweza galimoto a iwowa ndi kuyamba kuthawa nawo. Nde zinazo ndi zipolopolo zomwe mukuziona zomwe anaomba anthu amenewa pofuna kuopseza a tingati zotsalira ku zipolopolo eya kuopseza a kuti. anthu asatsatire koma tamvanso kuti akuthawa ah, ndi anthu amenewa anthu amene anatenga foni yawo kuiponya panja mwina poopa kuti asadziwe kuti alowera nawo kuti tikhale tikupatsirani ah, zo nkhani imeneyi ah, kuti zayenda motani zikuyenda motani ah, komanso kucheza ndi achitetezo apolisi pa nkhani imeneyi kafukufuku wawo pakadali pano pali zinthu zotani